Est sa borta de cincu. Apu dormiu un'atera cira sentzera, ma custa borta apu sonnau sempri su propriu bisu, femmu in d'unu padenti bellu, prenu de matas, bestieddas, fruminis, arrius e femmu solu. Solu, in su bisu puru. Camminamu e camminamu e totu in d'una, in palas de una tupa, mi biu sa picioca prus bella chi apa biu mai. Is ogus parianta ciciddas de fogu, is dentis menduleddas biancas, is pilus longus longus si movianta che erba 'e frumini suta 'e s'acqua currendi. mi birit e si fuit lestra che unu lepuri cun d'unu arrisu aici bellu chi pariant marengheddus de oro arrumbulendi in su marmuri e mi fait s'acinnu cun sa manu a dda sighiri. Deu movu po dda ponni in fatu ma intendu, Firmu andi sesi, barone Rossi! Fiat Bonaria. Sa boxi eletronica chi fut dendimia, mostendimi cosas in custas cidas chi mi ndi seu scidau de s'ibernatzioni, urtimu omini abarrau a su mundu. Bonaria, M'ordinat de lassai a perdi ca cussa no est una piciochedda, est una giana, si tzerriat Eco! mi scoviat Bonaria dd'anti iscrammentada poita at fueddau tropu, aici immoi Eco podit arripiti sceti sa coa de s'urtimu fueddu chi intendit, fai sa prova! Intzandus deu tzerriu e tzerriu Aundi seu! E mi torrat una boxi, Eu! Eu! Eu! Pongu a menti a Bonaria e sigu a camminai po contu miu. Ddi nau a Bonaria, Bonaria, ma ita logu est custu? Sempri in Sardegna seus? Ca nou, mi fait issa, ses durmiu, ses in sa cascia de ibernatzioni. Cussu chi ses biendi est unu bisu. Ah, e poita in custu bisu m'intendu prus ligeru, prus giòvunu, po fintzas prus bellu? Poita ses bisendi unu contu antigu, su contu de Eco e de Narciso, e Narcisu ses tui, barone Rossi. E giòvunu seu, piciocheddu piticcu, m'arrespundit Bonaria. E ses su prus bellu de su mundu, ma ses presumiu e indinniu e no bolis chi nisciunus s'acostit mascu o femina, nisciunus ti podit biri e mancu tui etotu ti podis biri, aguai! Sa dì chi ti bis as spaciau! Boh, apu fatu custu bisu po totu sa cira e immoi seu innoi, in sa cascia de ibernazioni e timu a mi ndi pesai timu finzas oberri is ogus ma tocat a ddu fai unu dus e tres ah! Citi buca 'e populu ita tenis de tzerriai. Poita seu rotu ingirriau de is sprigus. Ddus apu fatu cumparri deu. Aici apu pensau, candu si ndi scidat, si bidi. Iih!
Ta faci beccia. Faci de s'edadi tua. E poita mi depu castiai? E poita m'as fatu fai custu bisu totu sa cira? Una cira morendi allupau arratza 'e spàssiu. Po ti preparai, ca oi puru depis circai de cumprendi ita cosa ci siat stètia sa fini 'e su mundu. E ita c'intrant is isprigus 'e Narciso? No ddu sciu, deu seu sceti una boxi eletròniga. Is arrexonamentus ddus depis fai tui, epuru. Epuru. Epuru, sigumenti seus cumprendendi chi po essi sparèssius òminis e fèminas de su pianeta, forsis tocat a circai in is partis prus trotas de su ciorbeddu de is òminis e de is fèminas. E duncas?
E duncas oi ti fatzu bessiri boxis, ologramas, fueddus e giornalis chi t'ant a fueddai de. De. De bellesa, de bantaxeria, de elegàntzia, de lussu, de genti pibiruda e scassolada. Ma poita. Depu sparessi. No abarris firmu. Chi sa dì est currendi. Ascurta, Bonaria.
Spaciau, bessinci, depu sparessi. Seu rot Stronau de custa cira passada faendi bisus malus. Mi parit chi siant cent'annus s'ùrtima borta chi seu bessiu de innoi. Ih! Gei nde ddu at giòbias a cussu contu iat essi nau jaja mia. E mancu males chi no nc'est Bonaria imoi a mi nai chi oi no est giòbia ma lunis. E de su restu, giòbia o lunis, a mei ta mi ndi benit in buciaca, seu solu in custu pianeta chi eus stabiliu chi ddi nant Sardegna, innoi est totu sderrutu, no nc'est anima bia, sceti bèstias e is duennas chi m'amostrat Bonaria traghendiddas de internet, o ita dimoniu ddi nant cussa cosa antiga, a su mancu m'essit amostau a jaja mia, chi seu a disìgiu de dda torrai a intendi sa boxi, a su mancu de dda biri. Eia! dd'em'a bolli biri po nai candu fait is tzìpulas friendi a cardaxu mannu e pentza chi ripentza arregorda chi arregorda seu torrau a is partis de su sicu in palas a mei su mari e opinus e muntonis de barcas e navis totu arruinadas in facia a mei Unu scaleri mannu mannu chi acabbat cun d'una spètzia de palatzu de perda bianca totu sciusciau e prenu de matas a intro e a manu manca su tzilleri sdorrocau chi in sèculus andaus dd'iant postu Bar Mediterraneo. Est su logu aundi Bonaria mi fait cumparri is pantasimas intelligentis. In fundu in fundu biu una luxi. Ci bandu. Est una spètzia de teatru. Una boxi totu affartada si ponit a scramiai, Monsieur, Mesdames, Coco Chanel! E ndi bessit una femina giovuna, totu apotziada, depit essi custa Coco, no mi parit simpatica, ma tenit nomini de pani, Coco E duncas m'acostu, sperendi chi siat de animu bonu. Mi praxit su lussu, est una cosa chi no setzit in sa richesa e in su scioru, ma chi frorit candu no nc'est vulgaridadi. Sa vulgaridadi est su fueddu prus lègiu de sa lìngua nostra. Abarru in pei po dda cumbati. Calincunu pensat chi su lussu siat su contràriu de sa poboresa. No est aici. Est su contràriu de sa vulgaridadi. Sa moda no est sceti in is bistiris. Est in su celu, est in sa ruga, in is ideas, in sa manera de bivi, in cussu chi sutzedit. Eia, pentzu deu, ma sa moda serbit a si fai biri, de chini mi fatzu biri deu, de is rundilis, de sa lissa chi sconchiat a su sicu? Sa moda est in cussu chi sutzedit, si fait. E a mei chi m'est sutzèdiu custu, chi seu solu in s'universu? Ma ita nd'iast a bolli sciri tui, nosta sennora de su cocoi? No ci at nudda peus de s'essi a solus, un'omini a solu podit arrennesci in su chi disixat, po una femina, s'essi sola est sa ruina sua. Fortzis m'isbagliu. Fortzis custa scirit cosas mancai no ddas apat bias. De su restu, in custu bar mediterràneu apu connotu sceti grandus concas, sa beridadi, siat comenti si siat, bùfiti, sparèssia Coco Chanel. E immoi?
E immoi arrexona, ite est sutzèdiu a sa Sardegna? Seu cunfùndiu, Bonaria. In is cidas passadas mi pariat de essi cumprendiu, is giornalistas, is giovunus, su ferreru de is fabricas, is social network, mi pariat de cumentzai a biri una luxi. E duncas?
E duncas ita pugnolat a c'intrat sa moda? Gei no s'at essi sparèssia s'umanidadi po una pariga 'e bistiris duus crastulìmminis una farrancada de ungas pintadas no ant essi stètias aici scimpras e scimprus is umanus de una borta. A su chi apu agatau deu, candu sa genti bivit impari si ponit arrègulas chi candu unu est a solu parint machioris. Dda studiànt custa cosa, ddu scisi? E bah, Sissi, si narat sociologia. Ascurtai custa professoressa, custa fiat sociologa. Ester Cois dda narant. Is atrus, s'atra genti chi si parit de podi biri, funt cumenti isprigus, no sceti poita issus potzant castiai a nosu, ma po permiti a nosatrus de si castiai po mezu de issus e de si biri po cumenti 'olimus o 'oleus essi. prus bellus, prus àbilis, prus capatzis, scidus, genti chi ponit gana de essi connota po cumenti cumparrit. Est una generatzioni de narcisistus, palleris po debadas, cancun'ota, poita su chi contat no est prus su chi arrennèsciu a essi cun su traballu, su dinai, su stùdiu, poita nci bolit tempus. Ma su chi arrennesciu a parri immoi in custa fentanedda aundi seu deu a decidi, o mi parit aici, ita 'ollu fai biri o ita 'ollu atacai, cumenti mi at a praxi a essi. E duncas, e duncas, andendi a innantis cun custa cosa, deu mi domandu, ita porit essi sutzediu, comenti porit essi andada de mali in peus custa cosa e comenti potzat essi acabau diaici chi seu a solu in su mundu. Ita podit essi andadu aici mali? E custas cosas chi si poniant a pitzus is piciocheddus, aundi ddas amostant? Aundi ddas faiant biri? E candu unu non fiat bellu po issus de si fai biri, ita ddi sutzeriat? Ddu poniant a una parti, si poniat a una parti a solu? Sa genti si creat un'àteru personàgiu, prima fiant cumenti si narat sceti de fama po unu cuarte ora, immoi invècias funt iperrintracciàbiles, si narat aici, ti podint agatai sempri in dogna logu, a dogni ora, scint a undi ses, cumenti ses, cun chini ses, poita ses aici, sa vida tua est giai trasmìtia, bastat sceti a dda castiai. Tui ses s'istòria 'e chini dda narat, su fueddu 'e chini chistionat in su pròpiu momentu, e chi ses àbili, chi nci arrennescis a ponni impari is duas cosas, podis bessiri influencer, calincunu chi is àterus càstiant e sighint po sciri cumenti si bistiri, cumenti no si bistiri, ita castiai, ita comporai, ita est de moda, ita est antigu, e chi no ses a su passu, Tui t'atacas. Is atrus bessint a èssi pubblicu, cumenti chi fissit una bidda, e tui a pitzus de su palcu de sa pratza, ma ses in una ventanedda, e basta. E cussu cuart'e ora si fait longu, in cuss'atru tempus e in cuss'atru logu aundi ses, un'atru tui puru. Is social, propriu.

Stockings go fetch me my shoes That woman has left me with her walking Oi mi parit chi seu prus cantzau de is ateras bortas, poita no cumprendu ita funt narendi, depu essi scimpru deu, o fortzis m'at fatu mali su ghiaciu de s'ibernatzioni, no, no, no, depu essi scimpru deu, no depint essi issus is scimprus, nou. Mi un'arrogu 'e giornali.

from Belle Delphine. Si bit chi is sociologus chistionant meda, Esther Coes no s'est citia nudda. E custa cosa chi nci fiat in is seculus passaus, custa cosa chi ddi narant internet, custa cosa chi ddi narant social, sa cosa chi deu no cumprendu est chi ainnantis ancora unu si poniat, fiat in d'una manera e sa genti si dda arregordàt diaici in sa memoria. Invece diaici unu abarrat firmau po sempri in sa nui elettronica de is cosas e custa cosa chi abarrat sempri firmu ingunis e de ingunis non si movet, bai e circa iat fatu unu sprigu chi mandat sempri sa propriu faci chi non cambiat mai. Non cambiat mai ed esti cussu chi tui 'olis sempri, non cambiai, poita Tui tenis meda motivus po cumparri aici, o po simbillai a is atrus e praxi a is atrus, o po ti distingui de is atrus, su contrariu, po no passai de badas, po ti fai castiai, po no t'ammesturai, ma po bessiri aforas, cumenti calincunu chi est speciali, Chi no podit cambiai, sempri giòvunu, chi podit essi arregodau poita nc'esti sceti issu o issa diaici, e cussu modu 'e fai o cumparri at obertu una manera noa de fai o cumparri, cussa chi si tzerriada o si tzerriat tendenza o trend in inglesu.
Poita a chini, comenti fortzis custa fèmina chi est chistionendi, is cosas ddas cumprendit poita ddas at istudiadas, poita a is bortas parit, parit castiendi custus custas grandus cosas chi sutzedint in sa sotziedadi chi si andit a arrexonai prus pagu, chi andit su pentzamentu a perdi de calidadi in logu de essi prus comente nai prus grai, diventat prus ligeru, est una cosa un'impressioni oppuru est una cosa chi sutzedit diaderus? Tui depis curri, poita no nc'est tempus, in custu mundu no nc'est tempus po nudda, unu fueddu bastat, chi tui naras unu fueddu, calincunu fueddu, cussu chi 'olis, cussu chi pensas, puru chi no as istudiau cussu tema, cussu bastat. Totu est una mistura de fueddus chi passant currendi e sceti aici in custu mundu. Saludadda!
Ah? Ester Cois, sa sociologa! Si nd'esti andada e no dd'asi saludada? E ita saludu una duenna? Mi ch'est vera a noe. Cussa at chistionau in bai circa cali seculu. Genti de pressi a dua' giòbias de sa dì. Beh, no naras nudda? No, nudda.
Non mi ddu naras chi oe est lunis?
No, de chi no torras a cummentzai cun is dicius de jaja tua. Ita as cumprendiu oi? Ah, pagu cosa Bonària. Bogada sa sociologa e Coco Chanel mi parit chi oi mi nd'as portau una cambarada de. Eh, arrespetu. Mi che non dda mostru prus a nisciunus, eh? No, no, no, no ti dda pighis, Bonària, est chi custus pariant gentixedda de. Ba.
Deu seu circhendi de cumprendi cumenti si at a sutzedi sa fini 'e su mundu e intendu sa genti chistionendi sceti de cammisas, cannacas, mudandas, rossetta e prendas. Una cosa po un'atra, in su sardu modernu totu custas cosas, est a nai cammisas, cannacas, mudandas, rossettu e prendas, tenint su nomini insoru, dognunu su suu,

Una cintura di Gucci pagata a trecento, poi un braccialetto normale d'argento a centottanta e un Calvin Klein più o meno duecento. Oja, mi paris unu de cussus moschitus chi provant a ci bessiri de sa ventana e abarrant a sbatti sbatti contras a su birdi fintzas a candu ci arruint a terra. E si cumprendit, Bonària. Deu depu cumprendi ita si at a sutzedi a sa Sardegna. Poita si abarru solu in su mundu tengu una dì a sa cida e oi est stètia una dì fuliada. No sceti eus chistionau sceti casi sempri de afròdius e de genti bamba, ma no eus mancu chistionau de sa Sardegna. E deu ti fatzu biri chi nc'est genti chi cun is bestiris fait traballus de arti, e de arti sarda puru. E chini benirà a essi custa genti?
Patrizia Camba. E ascurtaus a Patrizia Camba.
E sa bellesa no est cussu chi ti ponis a pitzus, sa bellesa est cussa chi nc'est aintru 'e su ciorbeddu, s'unica bellesa chi teneus est cussa, deu dda penso diaici e su traballu miu est improntau a custa cosa.

E cando unu viàggiat, deo mi nd'arregordo a is tempus mius ainnantis de m'ibernai, viaggiamu in su mundu, in s'universu e connoscemu sa genti de cumenti fiat bistia de is pianetas, poita dognunu candu si bistit puru connoscit sa storia chi nc'est a palas de sa genti, poita unu no est unu sceti issu etotu est puru totu cussus chi funt bennius ainnantis de issu, e duncas bai e circa ita ndi pentzat imoi custa femina de custu arrexonamentu, si est unu arrexonamentu tontu. Io sono sarda, cioè sono sarda nell'anima, quindi non posso prescindere da quello che ho intorno e da quello che ho sempre visto da su connotu, dalla cultura che quest'isola, che comunque è particolare, essendo un'isola è rimasta, come dire, incontaminata.

Abbiamo, con l'insularità, mantenuto vivo tantissimo quello che è il nostro patrimonio culturale, creativo e sociale. E mi paret de biri a is palas suas una spetza de cuadru fatu de filus de lana, de cosas tèssias, chi mi paret

E is pilus? apu domandau a Bonària. Eus fueddau de dogna cosa e de is pilus no, giai chi nci seus. E intzandus Bonària mi nd'at portau unu barberi, no, barberi est sardu cosa mia, intzandus in Antigòriu si narat hair stylist. Ma nci est sardu? dd'apu domandau a Bonària. Si cumprendet chi est sardu, m'at nau issa.

Canis, no, is canis no, is canis serbint a un'atera cosa. Ti potzu fai is pilus comenti bolis, bolis assimbillai a Lady Gaga, a Angela Merkel, a Masha e Orso? Beni, anca est chi collai! Poita seu aici balatu, ah! Poita no ddu fatzu po mei, ah! Ddu fatzu po sa terra mia, sa Sardegna. Una cosa apu cumprèndiu, ci depit essi stetiu unu tempus, in antigoriu, aundi no cumandànt ni reis, ni generalis, ni politicus, ni predis o papas, ni filosufus, ni assassinus, Nc'est stetu unu tempus in su mundu chi a cumandai fiant is estetistas. Deu seu Silvia, sa de Santu Sparau e seu sa proprietària de unu centru estèticu in custa bidda. Custu traballu praticamenti seghit totus custas fèminas chi 'olint diventai bellas, si 'olint fai bellas, chi funt invechiendi e chi 'olint abarrai giòvanas per fortza. Ma no sceti, seghit puru is òminis Ca oi puru custus òminis oint diventai bellus, si oint bogai totu su piu, perchè poita oint diventai feminas puru issus. Una dì femu traballendi e intrat unu omini e mi narat, Buongiorno, io, Buongiorno. 'Olemu fai u massaggiu e deu certu est in su logu giustu. Ita 'olis fai e custu mi fait u massaggiu relax e deu certu est in su logu giustu. Ma massaggiais totu totu totu? E deu, si. Mi càstiat e mi fait, ma cun o chentze mudandas? Deu ddu castio e ddi nau, sentat su tziu, fetzat una cosa, andit a si fai massaggiai de sorri tua. po si nai chi custu traballu est puru divertenti, ma in su stessu tempus nci funt grandos segamentos de conca. E duncas nc'est chini, aprofitendi si de sa bellesa, bolit circai de fai brutesa, custu m'agiudat a arrexonai de sa fini 'e su mundu. Me is ùltimus annus càpitat meda chi arribant mamas cun is pipias de dexi annus chi 'olint sa mama 'olit fai su semipermanenti, chi est unu tratamentu dove in cui si utilizant de is prodotus chìmicus chi comunque dannègiant dannègiant perchè poita funt prodotus chìmicus. Custa mama a unu certu puntu mi narat, 'olemu fai fai su semipermanenti a filla mia, dda castiu sa filla, cantu annus tenit? Dexi, càstiu sa mama ddi naru ma est segura de fai fai cussu tratamentu a sa filla poita est pitichedda no andat beni e sa mama at tentu, si si si si ddu 'ollu fai poita est s'arregallu po su compleannu e dinantis a custas cosas si la si sa mama mi narat ddu fai deu ddu fatzu però deu seu cuntraria poita comunque su se funt sempri de prodotus chìmicus chi dannègiant is pipias. Ah!
is mamas, duncas dipendit meda ddu bis, custa fiat sa cosa de is giòvunus, e comenti ndi ddus pesas a is piciocheddus, cussu chi no apu cumprendiu cun sa sociòloga, cun Coco Chanel ddu seu cumprendendi cun s'estetista. Deu a mei cussu traballu mi praxit meda, però candu benint omis chi si 'olint spinniai po fortza totu is cambas, su petus, Sa schina fortzis si càstia, est s'ùnica cosa chi dico bogadindi su piu poita diaici dda ses lègiu, ma s'òmini depit abarrai òmini, depit teniri piu in su petzu e in is cambas. Stop. Bravu Barone Rossi, ses giai crocau in su baullu de ibernazioni. Ci creis Bonaria? Oh, no biemu s'ora. Oi as cumprendiu pagu de is arrexonis de sa fini 'e su mundu, eh? Casi nudda. Però mi paret chi si su mundu fiat cussu, fortzis no est stetiu unu mali chi s'est acabau. Immoi abbastat cun is sciollòrius, immoi. Na, no m'as a bolli mandai calincunu a m'anninniai a is bortas? Oi no, s'urtima borta t'apu mandau a Greta Thunberg e as fatu bisus malus po seti diis. Oi ti dromis a solu. Deus ti ddu paghet, Bonaria. Arripiti cun mei. Si, si. Eis ascurtau is duas giòbias, unu programma chi andat de lunis. Eis ascurtau is duas giòbias, unu programma chi andat de lunis. Is boxis fiant de Elio Turno Arthemalle e de Serena Schiffini. Is boxis fiant de Elio Turno Arthemalle e de Serena Schiffini. Su tècnicu fiat signor. Su tècnicu fiat signor Ignazio de Pau. E sa regista Serena Schiffini. E sa regista Serena Schiffini, bai cica ita ses narende. Seu alluendi po t'ibernai, dona atentzioni, chi immoi fait friscu.